Hello there. This is Morton Kachiwanda with the weather. Kodi Malawi akuti mawa kukhala mafloods ku Malawi. Inuyo mukuganiza kuti ndi kutiko kumene zingachitike zinthu zimenezi. Ngati mukuganiza ukalonga good. Ngati mukuganiza kuchikwawa good ngati muganiza ku nsanje also good okay funso langa ndi la simple kodi nchifukwa chani ngati kuli malo ena ake kuti kuku chaka chilichonse kumachitika ma floods kukhalabe anthu kumene koko chaka chilichonse tizivutika ifeyo ngati boma kumapita kumeneko eh, kapulumusa anthu anthu amira kumapasa chakudya eh, kamangira ma shelters kodi nchifukwa chani anthu ali kumenekoko eh? tapangani survey kuti mtsinje wa Shire eh? mtsinje wa Shire umadusa apa umafuna malo a- ambiri bwanji kuti usefukire hmm? nthawi yoti wasefukira okay mukapima choncho mukayedza choncho mupangiza kuti ukuku kusakhale anthu kuyambira panopa mudzalako mitengo kaya mudzalako chani msungwi kaya muyikako game reserve kumeneko anthu tachotsaniko hmm? kuli malo ambirimbiri kuzigulira malo mukayika kaya kumachinga mukayika kaya ku Thyolo eh? koma ku the whole Shire highlands anazolowera kudya mphenembe eh akapita kuthyolo akadzolowera kudya chani makaka kumeneko koma sizoti ifeyo monga malawi tizivutika ndi nkhani chimodzimodzi imavutisa ndi madonors omwe amwene umapezeka kuti mukuonera premier league ija kuti a liverpool lero anayimitsa kaye mpira anthu kuombera m'manja kusonkha ndalama kuti ithandize anthu achani ama floods ku malawi zitakhala kuti zachitika ngati zimene zinachitika ndi cyclone freddy yoti ku sochi kuja chani chagundumuka china chake choti mos- mosayembekezeredwa okay anthu amene akufunika chithandizo koma amene tikuziwa zoti february akubwerayi mvula ikangoti igwe mm, motsitsikana kumene kutakhale mafloods ndi uku ndi uku ndi uku ndi uku ndi apo koma pamene popo pali be anthu kodi boma ili ndi la ndani hmm? kodi guidance akuyenera kupanga ndi ndani kuli mayiko ena ngati ku new zealand eh, kuli, kuli malo ena kuti kuli chani kuli chivolcano choti chimatha kuphulika amalesa amwene kumeneko uku kusapite munthu uku kusakhale munthu kodi ife zimene sitikupanga bwanji amalawi ifeyo tu kumalawi kuno si kwathu anthu fe tayendayenda kwa nthawi yayitali tinachokera ku congo kupita ku Tanzania ina ku Mozambique ndikubwera ku Malawi timakhala pamalo tikapeza kuti pamenepo pali nkhondo tachulukana tikapeza kuti pamenepo nthaka si yabwino timasuntha okay tafika ku Nsanje tafika ku Chikwawa tafika ku Karonga kumeneko kukoma chotani kuti mpakana anthu azitani azifa koma osasunthapo kumeneko kuli chani chimene chikupangisa kuti anthu azikhala ndi makani chonchi kuti osasiya malo amenewo chimene ndikufuna ineyo ndichoti anthu oganiza bwino apange polisi yonena kuti tichepese zinthu zimenezizi tili ndi malo kwina kapaseni malo ku kasungu mukagula kaya estate kumenekoko ndikuwagawira malo anthu akumenekoko ukagula malo kaya ku Thyolo ina ake estate kwa Thunga uko eh, ku- ku- ku- ku- kwa kuthe- kuthenge- kuthengani eh, kaya ku Rumphi kaya ku- ku- kwina kwake koti sikufika madzi anthu uko kwachokeka amene akanika atumize ena ndani azatha asilikali akachoseko kumenekoko basi declare that place kuti ukoko basi suzakhalanso munthu ndi chani ndi disaster prone zone mukayikeko akalulu mukayikeko insa mukayikeko ng'ona kumene koko basi tikhale ndi wilderness yoti kuzikhala nyama zimene zimakhala ndi capacity yopanga defend themselves in terms of a flood koma sizoti kuzikhala ndi chaka chilichonse amwene cycle imangozungulira umachita kupanga predict eh, kuti ok nthawi yakwanano timva za- timva zoti kwachitika ma floods kuti ndi kutiko ndikumadabwa kuti kodi izizi ndi ndani akuzilola khala ngati pena pake ena ake akupangapo phindu Ah, mumaziwa zoti ku- ku- ku dodma kuche ku dodma ku disaster kaya chani kumene eh ndekuti amangodikira eh kuti kodi a SADC forecast akuti bwanji eh ase high chances of rain with flooding chifa ndekuti akuziwa amwene kumene kujako ma allowance akatiti apita uko kukagula bonya wa anthu ama floods zindalama phwi apita kumeneko kukapanga assessment resilience eh? ndiye kuti kuoda matenti matenda ndiye kuti akuyenda kumenekoko zimene zozo sizabwino dziko lizikhala ndi strategic plan apapa sipabwino chokanipo apapa ndi paboma you can declare it even ku america kuja amwene akati kwachitika chani kwachitika pandemic amatha kunena kuti kampani iliyonse izipanga ma mask ali ndi act kumene kujako ku America kuja amatha kunena kuti nthawi ya nkhondo kampani iliyonse izipanga ma mask kampani iliyonse izipanga mfuti hmm? ndiye eno ali kumene kuja ndi freedom iyayi boma ni mwini wake wa zinthu zonse hmm? kunoko ku china kuno amatha kungonena kuti apapa tifuna timangepo dam anthu 8 million kuchokapo no fwefwefwe no ma injunction fotik ndiye tizikhala tikuyang'ana chabwino ndi chiticho ku chikwawa ku nsanje kukalonga kwina kwake kuli malo oti komwekoetu anthu atha kupita ndikukakhala koma iyayi amafunabe kumenekoko kukhala ngati kuti basi inangosanduka chani ayi wase moto sunganene zimenezo chifukwa choti iweyo chanjani iyayi iyayi tuziwa za umphawi tuziwa za kusowa kwa chani kwa malo koma ama- amwene timaonjeza timaonjeza kuti chaka chilichonse tizipanga deal ndi nkhani yomwe yomweyo Tizikhala- tizipanga deal ndi zinthu zomwe zomwezo njira yake si yomwe yomweyo anthu amene akupindula amwene si akumenekoko kodi nthaka yakumenekoko yakuchikwawa yabwino chotani kodi anthu akuchikwawa amalima chani kodi kumenekoko chifukwa chani anthu akukanika kuchani kuchokako kuli golide malo awo ndi a- ndi akulu bwanji pamenepopo pamachoka amapangapo ndalama zambiri bwanji peza kuti ayi chimodzimodzi atapita kuchani kuthyoloso kumenekokoso kuli maloso abwino kuposaso kuchani ku, ku, ku east bank ndi ku west bank ndiye tikupanga chani Hmm? dziko ili amwene likufunika munthu wina wake munthu wina wake kuti o- osatengera izi izi zoti basi a- a- apange ma allowance kena kwakwera ndege kavala kachani kaka reflector basi oh taonani madzi asefukira ii taonani amayi awo ali pachani ali ali pamwamba pa nyumba ah amwene utapita kumene kapulumusa zimaboti ena akumiranso kutaya moyo ya maservicemen athu why chifukwa choti anthu akumenekoko akukakamira ino tapanga declare imeneyo kuti okay ndi disaster zone relocation exercise ikukhala motere ikukhala motere fasani mapulani aku department yaku survey then ndi patipo pamene pasakhale anthu kumalawi kuno apa apa apa okay ngati sakufuna yus- apita ku court inuyo yuzani njira zina kupanga declare malo onse aja kuti apapa tapanga declare kuti iyi ndi forest reserve or game reserve basi iweyo use legal means you can outman them iweyo so use legal means koma izizi zomangoti ama tiye ndikapempherere anthu basi ndiye kuti kolera akubwera seko ikupitirira kodi kumene kukujani nde ineyo ndimangofuna ndinene zimenezi zoti nthawi ya mafloods inoyi tikuziwa kumene zizachitike komano panopa amwene akati "Ai, anthu 11 amwalira ku Chikwawa. Okay. Kale kale pa- iya abale. Anthu 11 amwalira ku Chikwawa. Iya abale. Mmene tikukula mu, anthu 11 amwalira kuti ku Chikwawa. Ih, too bad. Paseni pase lighter. Menya kaye high grades. Chifukwa choti mu- we we are now too used to this whole thing. Ti- ti- ti- Tithandizeni. Hmm? Ifeyonso sitimafuna kumaona anthu akuvutika. koma simukutipasa simukutipasa choice hmm? aboma please take control of dzikoli ndi lanu muli, mu- muli ndi mphamvu zoti mutha kusintha zinthu zina ndi zinazi tisamakhale ndi zinthu zomwe zomwezo we should not be based ndi in, in routinous ways yeah Mm. Routinous ways are ruinous to a democracy. Let's change. We need a man in power I say, that can fix this motherfucking country. And Bright Mhango I say, ciao.